ndi trending news yokhuzana ndi zinthu zimene zachitika komko ku Chirenze ku Malawi. Ndabwera ndi nkhani yokhuzana ndi mtsikana uyu. Mtsikana amene dzina lake ndi Immaculate amakhala ku Chirenze komanso mnyamata uyu. Mnyamata amene dzina lake ndi Fairod amakhala ku Chirenze. Anthuwa adakwatirana mu chaka cha 2025 cha mu February ndi pamene adakwatirana. Ndi kuti akhala limodzi kuyambira February mpakana mu chaka cha 2026. Akuti mtsikanayo Mu nthawi imene amakhala limodzi ndi Fayilodi, zinthu zimavuta ku nkhani ya kadyedwe, ku nkhani ya zovala, ku nkhani ya zinthu zina n'zina za pakhomo. Anthuwa analibe mwana. Fayilodi ndi mnyamata amene amapanga za kabaza. Ndiye ataona zimenezi mtsikanayu, Emaculeti anapanga chiganizo chomupempha m'bale wake tindrama kuti ayambe bizinezi. M'bale wake uja adam'tumizira ndrama. kuchoka ku Joweni kumtumizira iyeyu ndalama yokwana K2 miliyoni zotsatira zake adayamba kupanga bizinezi yosintha ndrama ali agent ndizimene amapanga ndipo wakhala akupanga zimenezi kuyambira chaka cha 2025 mpakana mu chaka cha 2026 nde pa 3 August 2026 kudapezeka kuti Mamuna wake adadziwa kuti mtsikanayu ali ndi ndalama ku akaunti kwake yokwana K4 miliyoni. Zotsatira zake mamuna uja adakumanitsa anyamata oti apite akamubere mtsikanayu. Anyamata aja adapita koma atamuona adamvera chisoni sanamubere adamuuza chilungamo, udziwa chani ifeyo tabwera ndi cholinga chakuti tidzakubere koma mamuna wako ndamene watituma Ifeyo sitikufuna kukupanga chipongwe nkani tikukuuza tipatse ndrama yokwana hundred sauzand ngati ukufuna kuti tikusiye komanso utseke shopuyi unyamuke udzipita kunyumba zotsatira zake mtsikana uja adapereka chifukwa chakuti adali ndrama zambiri zoposa zimenezi nde adapatsa anthu aja kenako Anthu aja adanyamuka kumapita. Ndiye mtsikana uja atafika kunyumba amamdikira Failodi. Failodi anakumana ndi okuba aja. Okuba aja adamuuza kuti, Kushopu kuja tidapitako koma mkazi wako sitidampeze. Ndiye sitinamubere, zikuonetsa kuti wapita kwinakwake. Zotsatira zake Failodi anathamanga kunyumba. Kupita kokaona, adakampeza mkazi wake. Mkazi wake atamuona Failodi sadakhulupirire chifukwa chakuti Failodi amaoneka kuti ndi mnyamata wachikondi. Samadziwa zakuti Failodi ndi chigawenga. Zotsatira zake adamuuza Failodi, Iwe ndi ine banja latha, sindimadziwa kuti ungandipange chipongwe chonchi chifukwa cha ndalama. panopa anthuwa asiyana ndipamene amabwelesa nkhani imeneyi nde ife tabwera ndi nkhani imeneyi ndicholinga chakuti anthu enaake mutengele phunziro timakamba nthawi zonse mamuna musanamkwatile mfufuzeni kaye choyamba ngati mamuna akukonda ndrama Moyo wanu ungathe kukhala pachiwopsezo ngati mkazi wanu kachibwenzi chanu chimakonda ndalama, akuluakulu osamkwatira mkazi ameneyo. Ngati munthu akukonda ndalama kuposa inuyo, angathe kupereka nsembe moyo wanu pofuna kupeza ndalama. Amanena kuti nthawi zina zake ungathe kupereka nsembe mkazi wako ngati ukufuna kuwina gemu. Munthu amene amakonda ndalama samakhala ndi mtima wachikondi, samakhala ndi mtima waumunthu. Iyeyo maganizo ake amakhala pa ndalama nde angathe kupanga china chilichonse nde akuluakulu. Ngati mupanga chibwenzi ndi mtsikana amene amakonda ndalama, osamkwatira. Ngati mupanga chibwenzi ndi mnyamata amene amakonda ndalama, osamkwatira. Chifukwa chakuti ndalama ndi gwero la usatana. Ndalama ndi gwero la zoipa.